ọtụtụ mgbe anyị sị na mmanụ ndị Igbo ji eri okwu mmanụ ndị Igbo ji eri okwu ma e ji ya mmanụ ndị Igbo ji eri okwu maka na i weta ilu okwu ị na-ekwu atọ ụtọ ị na-ata sọsọ ji ọ ya na-agafe agafe n'akpịrị ị na-ata sọ ji isi ji i weli ya nnọọ i suli ya na mmiri ma ọ bụ ị taa ya ụdị ahụ ọ ya agafe n'akpịlị gị mana i suli ya na mmanụ o mee gịnị ọ dabaga ọ gbadaga nye ọ bụrụ na ị weta ilu tinye n'okwu igbo ọ dị ka ji e tilu mmanụ o mee ya o wee lọkọọ i nodaga ọ tọọ ụtọ i nodaga o mee gịnị I nodaga o mee gịnị? Anụrọ m onu gị i nodaga o mee gịnị? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ilu bụ gịnị? Mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ọ bụ okwu amamihe anyị na-etinye n'okwu. Ilu bụ okwu amamihe anyị na-ewebata n'okwu mgbe anyị na-asụ asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na ị weta ilu wee tinye n'asụsụ ị na-asụ, o mee ihe ị na-ekwu ọ tọọ ụtọ. then ọ bụrụ na ị na-ege okwu mmadụ na-ekwu onye ahụ wee na-etinye ilu na ya okwu ahụ ọ na-ekwu atọ ụtọ dịka mmanụ ji e tinyere mmanụ ọ tọọ ụtọ o mee gịnị ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu gịnị bụ ilu mmanụ ndị Igbo ji eri okwu Ilu na-enwe nkọwa. Ọ na-enwe ilu bụ okwu dị omimi. Ọ bụ na i chebaga echiche ime ị ghọta ihe bụ nkọwa ilu ahụ ị ghọta ya kịta ọ bụ na mmadụ na-ekwu okwu ma ọ bụ na-ede edemede mana o tinyeghị ilu na ya ọ dịka onye na-ata ji nkịtị ji ọcha a na-etinyerọ mmanụ mana ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu okwu wee tinye mmadụ dee edemede i wee tinyesie ya ilu dị iche iche tinyesie ya ilu dị iche iche ọ dị ka ji e tinye ya gịnị mmanụ ị na-erizi ya o mee gịnị ọ gbadaga ọ na-atọ ụtọ kedu ọmụmaatụ anyị nwere ọmụmaatụ ilu anyị nwere nke mbụ bụ nwaamịrị ọnụ o mee gịnị ma ihe ọ pụta ọ bụrụ na mana ụmụ nwaanyị amarọ m anyị maka ụmụ nwaanyị anyị anyụkọrọkwa nwaamịrị ọnụ mana ọ bụrụ na em somto na-anyụ nwaamịrị chibuike na-anyụ fa naabọ na-anyụkọ ofu ebe ọ kwa ya na-agba ụfụfụ ma ọ bụrụ na chibuike nyụsịa nke ya pụọ somto bịa nyụọ ọ ya agbalịba ụfụfụ mana a nyụkọọ nwaamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ eziokwu ka asị ma ihe okwu a pụta ihe ọ pụtara bụ na e mekọọ ihe ọnụ ọ dị mfe asịrọ gị jee ka gị na chisi gị na-asọ nke o jee nyụkọba nwaamịrị ọnụ n'ofu ebe ọ bụrọ ihe ilu ahụ pụta ilu ahụ ihe ọ na-achọ ịkọwalụ gị ọ bụrọ okwu nkịtị ahụ dị n'ilu ka anyị na-eji ama nghọta ya maka na ilu bụ okwu dị omimi ị na-aghọta ihe na ilu bụ okwu dị omimi ihe ọ pụtara bụ na emekọọ ihe ọnụ ọ dị mfe emekọ ihe ọnụ o mee gịnị anyụkọ nwamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ ka ihe ọ pụtara kụọrọ onwe gị aka emekọ ihe ọnụ ọ dị mfe nke ọzọ ntụtụ ntụtụ ka akpa ji eju ntụtụ ntụtụ ka akpa ji eme gịnị ilu maka ya ọ na-atọlụ gị ahụ ọ bụrụ ntụtụ ntụtụ ka akpa ji eju m tụta ofu ube kịta m tie na akpa m m tụtakwa ọzọ m tie na akpa tupu ị malụ m tụtụjuo ube ọ bụrọ ya mana m sị ebe ọ bụ ofu mkpụrụ ube biko nwere ike mma eji ya wee mee akpa m aka bọlụ chakpọlụ m mana m tụta nke a bụ m jidegodi ya m fụkwa ọzọ m tụta tupu ị malụ akpa gị eme gịnị

obere obere ka eji eme gịnị yanwa bụ ntụtụ ntụtụ ka akpa ji eju kwuo ntụtụ ntụtụ ka akpa ji eju Ntụtụ ntụtụ ka akpa ji eju. awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu ma ihe ọ pụtara n'ihe anaghị eme na nkịtị ị fụ awọ ka ọ na-agbavelu nnọọ n'ehihie ọ n'ehihie anwụ na-acha ụdị awọ na-agbaga ma ya agbavenwu awọ na-agbava ọsọ mana o nwe ihe na-achụ ya ịghọtago kedu mgbe awọ ji agafekarị oge mgbede ma ọ bụ n'ebe isi ụtụtụ mana otu anwụ na-eke ya ị hụ awọ ọma ka ọ na-agba ọsọ ị ma na o nwere ihe na-achụ ya ịghọtago ilu a kịta ihe ọ pụtara bụ na ihe anaghị eme na nkịtị awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu kedu ihe ọ pụtara ọzọ ọzọ ngwa gị na anyụkọ nwamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ pụtara kụọrọ ya aka kụọrọ ya aka jide ebe a awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu ihe anaghị eme na nkịtị ọzọkwa ụkwa ruo oge ya ọ daa ụkwa dịrị n'elu kata o ruo mgbe o ji wee ruo oge ya ịda ọ daa o mee kpumyọm mụ na kụziri kpumyọm o mee gịnị kpumyọm ụkwa ihe ụkwa ruo oge ya ọ daa ihe ọ pụtara bụ na ihe ruo oge ya o mee

ndị bụ na asị na anyị achọrọ dị ije ugbo biko na anyị bụ ndị ọcha anyị anyị arụrụ ọrụ ugbo o luzie mgbe ibe gị ya na ya na-ewetazi ihe n'ubi o nweghị unu ya kedu onye na-ekwu okwu o luzie mgbe a ya na-ewezi ihe ubi ka a na-akpọ harvest ndị ọzọ na-harvestizi ihe ha kụrụ n'ubi o nwe ihe gị nwa ya enweta mana onye na-ije wee were aka ya wee jee lụchasịa ọrụ emesịa ji ya ji ya avụ mee o nweta ji n'ubi o butere ya ọnụ mmanụ mmanụ na-elitọli ji ka na ọ bụrọ ya ọ na onye zụọ akpụ ya abụọ onye garị garị eju ebe niile unu eliwatị garị agwa mana gị nwa na-ejerọ jee mee aka aja aja ihe nwe ihe afụ ọnụ mmanụ mmanụ ị ma ihe ilu a pụta ị ma ihe ilu a pụta aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ka ihe ọ dị ka ọ pụta mgbe uche gị ee pawa onye rụọ nchara ị rụọ i rie ị rụọ i mee gịnị ị rụọ i mee gịnị ọ bụghị sọsọ na nri ka ilu a na-adị ire ọ bụ na ị gbaa mbọ ị gbaa mbọ i nweta uru dị n'ịgba mbọ ị ghọtago ya kịta ọ bụ na ị gbaa mbọ i nweta uru dị n'ịgba mbọ

ọ mee gịnị ọ dịrị na-eche gị mgbe i ji wee mesịa i jee mee ihe dịịrị gị mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta kedu ihe ọ pụtara ihe ị kwesịrị ime nọ na-eche gị mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta kedu ihe ọ pụtara ihe ị kwesịrị ime dọ na-eche gị Mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta kwuo ya. Ọzọkwa, agadi nwaanyị daa nda daa ada ugboro abụọ ọ gụọ ihe o bu n'ụkpa ọnụ. Ọ bụrụ kịta na agadi nwaanyị buru ụkpa ụkpa bụ nkata ya basket ya nwa bụ ụkpa o bulie n'isi na-aga ọ gaa ọ daa pịa o kunitekwa ọ na-agakwa ọ daa ọ ga-ene n'ive o bu na-akwatu ya ka ọ na ọ bụrọ ya ọ ga-ene n'ive o bu nya agadi nwaanyị daa nda ada abụọ ọ gụọ ihe o bu n'ụkpa ọnụ ma ihe a pụta ma ihe ọ pụta ihe mekarịa a chọọ ihe kpatara ya ihe mekarịa a chọọ ihe kpatara ya ọ bụ na ihe mee gị mbụ o mekwa gị ọzọ o mekwa gị ọzọ ị ya-asị mba ka m gbakọgodo onwe m ka m mara ihe kpatara ya ee agadi nwaanyị daa nda ada abụọ ọ gụọ ihe o bu n'ụkpa ọnụ ihe ọ pụtara bụ ihe mekarịa a chọọ ihe kpatara ya ihe ọ pụtara bụ gịnị ihe mekarịa a chọọ ihe kpatara ya nke ọma ị zatara ya ọzọ were ehihie chọba ewu ojii ọ bụ na chi jie n'anyasị gị na nse mere aka mee nwa ya chọkwanụlụ m ewu m afụ na-eji oji chi ejigo kpii ya-achọtanwu ya kedu mgbe ị kwesịrị iji wee chọọ ewu ojii n'ehihie mana ị na-achọ ya anwụ na-eke ị ya-achọtanwu ya were ehihie chọwa ewu ojii kwuo ya ma ihe ọ pụta eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ihe ị kwesịrị ime i welu gboo mee ya ọ bụrọ mgbe ihe afụ gafesielu wee mebie i wee jee mebe ya were ehihie chọba ewu ojii eme ngwa ngwa emeghara ọdachi kwuo ya agbụsị gbaa otule ọ mụlụ akọ ọ bụ na m nọrọ ebe a kịta agbụsị agba m ọ bụ ite mesie ayi iyi nọdụkwa ebe ahụ m nọ ebe m nọ. ọ bụla e mesịa ayiyi agbụsị agbaala m ị nọrọkwa ebe ahụ ị nọ ị nọrọkwa ebe ahụ ị nọ o meghị gị n'ọzọ ọ gbapuo gị ike gị ọzọ ee agbụsị gbaa otule otule amụrụ akọ otule ị ma ihe bụ otule otule bụ ike gị dị sị na ị mara ihe bụ otule nyanwa bụ otule otule bụ ike gị agbụsị gbaa otule o mee gịnị ọ kpụrụ akọ ihe ọ pụtara bụ na ihe mee mmadụ ọ mụta ihe